an balima 223 korono tv ɲamadabaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ a kɔkan farafinna farajɛla an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'aw ka kunnafoni waatiw selen ye min bɛna boli mali kɔnɔna kunnafoniw fo ka taa se a kɔkan kunnafoniw ma bi bamanankan kunnafoniw an ye minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan a bakurunba kunnafoniw olu filɛ nin ye an ka jɛ ka ɲamada olu fɛ fɔlɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen jumadon o bɛnna marisikalo tile seegin ma marisikalo tile seegin ye don ye don min ni i y'a kofɔ a bɛ mali musow hakaja diɲɛ muso bɛɛ kofɔ o tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnlen min sigin bɛ ka se k'u ka hakɛw kuma fɔ min sigin bɛ ka se k'u u tɔgɔla n'u haminakow k'o bɛ da kɛnɛ kan a sɛbɛkɔrɔ ɲɛnajɛra anw ka ba maliba kɔnɔ maa ɲɛmaa ale yɛrɛ de tun bɛ ka a ɲɛmaaya ta ni o ye kolonɛli asimi goyita ye an malo na k'a fɔ kunnafoni nasiraw la mali kɔnɔna na bi ntɛnɛn in na min ye sunkalo kɔni ye ale kurunbonkari kɛra sunkalo tile fɔlɔ mali tɔgɔla o bɛnna ntɛnɛn ma marisi kalo tile tan ani kelen an bɛ dugawu don kɛ sunkalo in a tiimɛ ko ɲuman ala taala bɛ se k'o di an ma cogo min na jamana wɛrɛ kunkanko kibaruw la nizeriya jamana kɔnɔna la min ye banbaanciwale tigilamɔgɔw ye olu kɔni taara u ka marabolo dɔ la u b'a fɔ min ma ko kaduna ka se ka taa u ka ekɔlisoba dɔ la ekɔliden maa kɛmɛ fila ani bi seegin k'o fo ka taa n'o ye komi laadala ko la u delila ka a ɲɔgɔnna kɛ a bɛ san dama dɔ bɔ nka kunnafoni min dilen ni o ye kɛmɛ fila ni bi seegin ye o kɔni ye sigida mɔgɔw ka kunnafoniw ye n'o tɛ hali bi min ye maa ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ danni bolo la An balima bamanankan mɛnbaaw nin de ye bi ta bakurunbaw ye a tɔ ye sa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛntɛnni kɛnɛ kan aw bisimila bamanankan kunnafoni a walawalali kɛnɛ kan. Ayiwa an b'aw fo kura ye dan tɛ foli min na aw m'a ye yɔrɔ yɔrɔ la k'a fɔ aw bisimila aw ni ɲantuma ka sanga ni a ka ye yɔrɔw ani a ka waatiw ye. an ka jamana kɔnɔna la diɲɛ seleke naani tɔnba ye don kɛrɛnkɛrɛnlen de min labɛn musow tɔgɔ la kalo tile seegin marisi kalo tile seegin n'a bɛnna dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen ma an ka maa ɲɛmɔgɔw ma to kɔ mali maa si ma to kɔ muso tɔgɔladon in a sɛbɛkɔrɔ baden ɲɛnajɛra ɲinanta in denfajala tun bɛ an ka maa ɲɛmaa bolo n'o ye jamanakuntigi ye kolonɛli asimi goyita ale de tun bɛ ɲinan ta denfaya tun b'a kunkolo la kɛrɛnkɛrɛnla sa musow tɔgɔla don ni o ye wi marisi ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛra an ka dunanjigisoba min bɛ yen n'o ye ɲɛnajɛkɛ soba ye min tɔgɔ dalen bɛ bazumana sisɔkɔ la a kɛra yen nɔ ɲɛnajɛsoba kɔnɔ min ye komini duurunan ye an ka faaba kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ ɲinan san in kɔni na da donna waleya caman na wa maaba caman olu welelen tun don a kɛnɛ kan a masakɛya tun bɛ perezidan bolo n'o ye kolonɛli asimi goyita ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ minisiriw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ peremiye minisiri sogɛli kokala mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se mara cɛmabɔli minisiri ale fana tun bɛ kɛnɛ kan musow tɔgɔla minisiri ani gɔfɛrɛnaman ka kɔrɔfɔ sentigiw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan hala walasa ka se ka taa musow dɛmɛ u tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka a ɲɛnajɛ sɛbɛkɔrɔ kɛ n'i ye nin don kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o ye wi marisi musow tɔgɔla don kabi san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonwula ani wolonwula waatiw la diɲɛ seleke naani tɔnba ye a ta k'a don ba la k'a fɔ don in ka ɲɛnamaya don in ka bila musow tɔgɔ la sariya bɛɛ ɲɛma san o san a ka ɲɛnajɛ musow tɔgɔ la ka sanga n'o ye musow ye koba caman kɛra kumaba fara fitini kan caman kɛra musow ye ɲɛtaa caman sɔrɔ komi n'a fɔ u ye gɛlɛya fana caman sɔrɔ cogo min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ ba maliba u ye shɔni sigi wale kumaba damadɔw kan minnu ni maa bɛ se k'i bolo sin k'a fɔ jɔn ko ala anw ka faso maliba an bɛ ka an seko damajira bɛɛ lajɛlen kɛ musow ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min da donna kumaba damadɔ minnu na o dɔ ye k'a fɔ an ka sariya sunba kɔnɔna la min ye musow ka hakɛko ye ale kɔni sɛbɛkɔrɔ don bɛ ba la yen kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ politiki ko bunakun kana na a yira fana k'a fɔ ɲɛtaabaw sabatira mali kɔnɔ musow ka koɲɛw la fo ka taa se an ka foroba cakɛyɔrɔw la ko n'i ye foroba cakɛyɔrɔw ta k'a lajɛ musow ko sumanen don fan caman fɛ ka sanga ni jamana a bɛ ka musow ka hakɛ kow jateminɛ cogo min na a kɛnɛ kanna la an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ daminɛw la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan musow jɛkulutɔn min bɛ yen ni u bɛ muso jɛkulutɔn belebele ni o ye kafo ye tɔgɔla maa wɛrɛw tun bɛ yen ni o y'u ka ɲɛmaa ye gundo sisɔgɔ gundo sisɔgɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ nisɔndiyalen don kɛrɛnkɛrɛnlen yalasa musow ko suman bɛ jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnla an ka maa ɲɛmaa kolonɛli asimi goyita ale bɛ ka musow ka hakɛ tɔgɔtɔ cogo min na ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ bɛ ka musow bila minɛn min kɔnɔ k'o ye olu wasa ko wa i k'a dɔn u na nisɔndiya ni o ye fana u y'a yira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ mali musow ye wulikajɔ caman kɛ kɔsa in na u ka ɲɛtaa ni u ka basigi ni u ka yɛrɛ ye o bɛ se ka sabati cogo minnu na ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɛ an ka maa ɲɛmaa fo u ka minisiri ni o ye madamu kulibali mariyamu mayiga ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a fana ye kɔrɔfɔw ta a fana ka foli sen fɔlɔ ni a ka dakuruɲɛ fɔlɔ bɛnna asimi goyita ale foli ma bawo a y'a jira ka kɔrɔfɔw kɔnɔ kɔsa in na k'a fɔ min ye sanga ni a ka waati bɛɛ n'u wulila asimi goyita a b'u kɔkɔrɔ su fara tile kan u y'o foli ta k'o ɲɛsin a ma a fana ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ foli bɛ se ka kɛ musolakaw la kɔsa in na ko bawo musow ka lakana min bɛ yen u b'a fɔ min ma binkanni wale minnu bɛ taa ka musow sɛgɛrɛ n'o ye violence basée sur les genres ye VG VGB i k'a dɔn ko nɔbaw bɔra o la ka sanga ni a ye binkanni wale minnu bɛ ka taa ka musow sɛgɛrɛ ko ka sanga n'u ka wulikajɔw ye ko fu sera ka siri o caman dan na. an ka bakurunba kunnafoniw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana eh, ba maliba ntɛnɛn in na marisikalo tile tan ani kelen sunkalo kɔni kurunbon karila silamɛw tɔgɔ la an b'olu nasa k'a fɔ sunkalo kɔni a daminɛna mali kɔnɔ marisikalo in tile tan ani kelen san ba fila ani mugan ani naani i k'a dɔn fɛn min ye eh, wulikajɔ camanw ye o kɛlen kɔfɛ silamɛw tɔgɔ la tɔn na fo ka taa se minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don kalo ko ni silamɛw ka hakɛ kow dɛmɛni ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan i k'a dɔn a labanna ka kɛ kominike sa kominike min kɔnɔ n'u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ kalo in kɔni yera sigida dɔw la kɛrɛnkɛrɛnla sa kile sogolo kile sogolo ale bɛ kola mara kɔnɔna la kola yɛrɛ bɛ min ye buguni sɛrikili ale bɛ o fɛ sigida filanan min bɛ yen ni a yera yen sa o sigida u b'a wele ko gelenkɔrɔ gelenkɔrɔ o bɛ ja jalo futa o sɛrikili kɔnɔna na o fana bɛ yanfolila mara de kɔnɔna la i k'a dɔn nin marabolo kofɔlenba fila u y'a jira k'a fɔ maa caman kɔni silamɛw ye kalo ye o sigida kɔnɔ ka kunnafoniw se a seyɔrɔ la o de nana kɛ sababu ye sa min ye an ka tɔn ɲɛmaaw ni minisiri bonda minnu sigilen bɛ diinɛ ko kama kɛrɛnla silamɛ diinɛ olu ye kominike kɛ k'a fɔ kalo kɔni yera ɔ min ye sunkalo ye ko a bɛ daminɛ mali kɔnɔ ntɛnɛn in na marisikalo tile tan ani kelen an bɛ dugawu don kɛ sunkalo in timɛ koɲuman a musaka ani a kɛnɛya alahu taala k'a sabati silamɛw bɛɛ lajɛlen ye o bɛ se ni an ye jamana kɔkan kibaru la an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ nizeriya jamana kɔnɔna la nin tɛ ko kura ye min ye banbaanci wale tigilamɔgɔw ye u wulila ka se u ka sigida dɔ la nizeriya jamana kɔnɔ ka se ka taa ekɔliden maa kɛmɛ fila ani maa bi seegin k'o fo ka taa ni a ye fo nin yɔrɔ in na kunnafoni jɔnjɔn si kɔni ma se ka dɔn a la ekɔliden ninnu u donna da o da fɛ kunnafoni ma dɔn a la fɔlɔ u ka sigida min bɛ yen n'u b'a wele ko kaduna kaduna mara kɔnɔna na u ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko kuriga kuriga alamisadon ekɔlisoba dɔ bɛ yen min ye banbaanciwale tigilamɔgɔw ye ka kalan to a tan ni filafili la waati min na u kɔni nana ka n'u cun kalanso kɔnɔ ka ekɔliden maa kɛmɛ fila ani maa bi seegin o kunnafoni ye sigida kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye jate kalama kalamani dɔw bɔ olu y'a jira sa k'a fɔ maa min taara u bolo k'o bɛ se maa kɛmɛ fila ni maa bi seegin ma ɔ nka min y'u ka maa ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ma dantigɛli jɔnjɔn kɛ fɔlɔ k'a fɔ nin don bawo kunnafoni kunfɔlɔ tun y'a jira k'a fɔ maa kɛmɛ fila o de don ɔ ko nka danni ni maaw nana taa u ma cɔ a ma waati min cɛw ni musow u nana ka na maa bi seegin wɛrɛ sɔrɔ ka fara a kan o de la kunnafoni laban minnu bɛ yen sisan sigida mɔgɔw ka kunnafoniw la min tɛ u ka maa ɲɛmɔgɔw ye o kɔni ye maa kɛmɛ fila ani maa bi seegin sigida yɛrɛ min ni eh, o eh, kunnafoni kunfɔlɔ sɔrɔla seere min ye nin kunnafoni di u b'a wele ko muhamada adamu muhamada adan ale de nin kunnafoni in di n'ale yɛrɛ dugu in maa ye min gɛlɛn bɛ kalanko la k'a yira sa k'a fɔ maa kɛmɛ fila ni bi seegin k'olu de bɛ se k'o fɔ nin wagati in na n'o tɛ nka u ka sigida maa ɲɛmɔgɔ fo nin yɔrɔ in na olu ma dantigɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛn la sa u ka kaduna guvɛrɛnɛri ye n'u b'ale wele ko uba sani uba sani ale kɔni ma dantigɛli kɛ dako la ko bawo k'u ma tila jatebɔw la adamadenya kɔkɔrɔmadon jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko amnesty amnesty international kɔni ye wele bila nizeriya maa ɲɛmɔgɔw ma k'u bɛ fɛɛrɛ fɛn o fɛn kɛ u k'o bɛɛ lajɛlen kɛ nin denmisɛn kofɔlen minnu volen filɛ dansagonwale tigilamaa ninnu fɛ u ka se ka wulikajɔw boloda ka denmisɛn ninnu ye u ka segin ka na u somɔgɔw tɔgɔ la sinɔn an bɛ yɔrɔ na k'a fɔ nizeriya kɔnɔ bi min ye gɛlɛya kɔni ye a bɛ denmansaw kan wa jɛkulu in k'u bɛ wele bila nizeriya maa ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min ye nizeriya kalansow ye k'a bɛ n'a fɔ lakana sɛbɛkɔrɔlama tɛ nizeriya kalansow kan ko bawo nin de n'a ɲɔgɔnna wale siɲɛ filanan ye ka banbaanci jɛkulu wuli ka na bin kalansow kan ka u sagona maa cɛ u sago n'u dungɔ na ka taa n'a ye o tuma na u bɛ wele bila maa min ma fɔlɔ o de nizeriya maa ɲɛmɔgɔw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka nizeriya kalansow u lakana an balima bamanankan mɛnbaw nin de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni la an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ni waati o de kɛra nin ye an tɔ ye sa ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ sun na minnu m'a daminɛ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ sunkaloba min donnen filɛ ala k'a tiimɛko ɲuman ni a musaka nɔgɔya aw ni ce a ka ɲamadali la a k'an bɛn laseli nata